igbo ndị ọma ekelee m ụnụ asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-eme bụ ihe ọma ya gaziere ya egbe bere ugo belu nke si ibe ya ebela ga asị ka nku kwaa ya kama ya gosikwu ya ebe ọ ga-ebe bụ ebe dị mma asị m na anyị ga-adị ka echi n'ihi na echi ada agwụ agwụ anyị anwụchukwala n'ụbọchị nke taa anyị wetara ụnụ ihe mmemme ije enu ụwa site na Akwamaka TV aka m bụkwa nwanne gị nwaanyị odoziakụ Esther Ugonweji ada eji eje mba Ee, n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị jiri wee bịa bụ im- imegide nwatakịrị imegide nwatakịrị maọbụ imegbu nwata nke ọbụla ị kpọrọ ya a na-ekwukwa ofu ihe imegide nwatakịrị maọbụ imegbu nwatakịrị ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị anyị nọ n'ime ọ na-emekwa n'obodo anyị na-emekwa na mba dị iche iche imegide nwatakịrị ihe a emeela ọtụtụ ụmụaka amaghazị ihe ha ga-eme ka ha wee bụrụ mmadụ tinye ha na mmekpa ahụ dị iche iche ya mere anyị ji wee lesịa site na Akwamaka TV wee sị ka anyị lebakene ya bụ ihe anya n'ụbọchị nke taa ma mara kedu ihe na-akpata ya na ihe anyị ga-eme ka o wee dị mma isiokwu nke taa m wee na-asị gị biko ọ ga-akara m mma na ị gechasịrị ntị gị ofuma sonyere anyị nke ọma nke ọma n'ihi na ị ga-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche site n'isiokwu a ma sitekwa n'ebe ahụ wee marakwa etu ị ga-esi wee nyere nwatakịrị nọ gị n'akụkụ aka nke na-agabiga ọnọdụ dị etu a ọ ga-adịzi mma ka m kpọbata ndị ọbịa mụ na ha nọ n'ime ya ma tupu m ga-eme ya kedu ebe ị ga na-esonyere anyị n'ihe mmemme a ọkwa na Facebook page Akwamaka media Instagram Akwamaka YouTube Akwamaka media kedu ụbọchị anyị ji eweta ihe mmemme ọkwa kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka anyị ji ewetara ụnụ ihe mmemme a ije enu ụwa anyị wee na-asịkwa gị biko ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ọ bụla ị na-emepụta ị chọrọ ka anyị nye aka ma gbasara ya mba niile

nọ n'okilikili anyị ka anyị wee makwa ka anyị esi wee na-enyere fa aka na anọrụkwa n'ụdị ọnọdụ a daalụ biko kedu ihe eji wee mara gị o nwere ihe ị na-eme eji wee mara gị Mm, onye nkụzi ka m bụ mana ana m emekwa business m na-azụkwa london used materials um, kitchen utensils and the rest of them Nnọọ, daalụ. Ọ, nne gwa m afa gị Ndewo, afa m bụ Ụzọchukwu Madonna. Ụzọchukwu Madonna ee dịka unu si wee nụ n'ụbọchị nke taa na ihe a ji wee nọrọ ọ bụ imegbu nwatakịrị maọbụ imegide ka m bidogodu na gị nne anyị biko gịnị bụgodu imegide nwatakịrị Anyị nwee ọtụtụ ka anyị esi wee define kwa ka esi emegide nwatakịrị. Ị ma na ihe a wụ ihe anyị na-anụ kwa mbọsị mana ụfọdụ n'ime anyị aghọtacharọ ihe ọ bụ. Definition ka nkụ mana ọ họ sọ oge ị kpọrọ nwa mmadụ na-eti ya ife n'ime ụlọ bụ na ị na-emegide nwatakịrị. O nwe a lot of things ị ya-eme even psychologically hmm. ka i si a-maltreat nwa ka i si eme nwa ị nwere ike sie nri nye ụmụ gị ma nye nwata gị na ya bi hmm. ihe ọzọ ya lie makwa makwa na ị na-eme nwa ahụ ihe adọrọ mma hmm. and ị na-abuse kwa that child in a way so ihe a bịa ịbịa kwunụ wụ ka anyị wee gwa unu ka unu malụkwa na ụfọdụ ihe anyị na-eme anyị amarọkwa na ihe ọjọọ na ọ bụkwa ihe ọjọọ and anyị na-egbukwa nwata nọ n'akụkụ anyị mm. with that kind of attitude mm. so anyị ya try ka anyị malụ ka anyị esi wee ma ka anyị esi emegodo ụmụazị nọ n'okilikili anyị ka obi wee na-adụ ha mma daalụ nna kedu ihe i chere bụ imegide nwatakịrị na ọ wụrụ ọnụ oyibo a sị na child abuse ọ bụrụ na unu lee anya biko na ọha na eze ndị Igbo unu ga-ahụ na onye a bụ ọkwa nwa okorobịa ka na-amalite amalite ee o nwere ihe etu o si wee dị mere anyị ji wee kpọta ya n'ihi na ọ ka bụkwa nwatakịrị na-eto eto ọ ga na- ọ- ọ- ya na ndị ọgbọ ya nọrọ ọ ga-enwekwa ọtụtụ ihe ọ ga na-anụta na ndị nọ na ọnọdụ dị etu a ya mere anyị ji wee kpọọ ya n'ihe mmemme a ka o si tinye ọnụ na n'ahụ nke yanwa na ihe ha na-afụgasị ma n'ụlọ akwụkwọ ha ma na okirikiri na ogbe ebe ha bi na etiti ndị ọyị ya kedu ihe i chere bụ imegide nwatakịrị na ọ wụrụ oyibo a sị na child abuse ama sị na imegide nwatakịrị abụrọ just physical violence Okay, ọ bụ just maltreatment okay. meted to the child by elderly person just for no reason

because ihe ndị a ga-eme ha achebe na akụgbuole m too much ama apụ asa kwa ya so that is ihe ndị mmadụ ji na-emezi ihe ọjọọ e nye ha that discipline ngwanụ ee kedu ee nna anyị ukwu em, lọlọ ịma na i- ime ka anyị mata na lọlọ ka eji nna anyị ukwu biko kedu ihe ị chere bụ ihe mma- ihe mmadụ ga-enechasị anya kedu ihe nwere ike ịkpali mmadụ o wee chesịa sị ka ya megidebe nwatakịrị Well, ụfọdụ anyị wụ mmadụ Mm, within ourselves anyị na-adụkwa njọ o nwere ndị bụ na a mụrụ ha na ịdụ njọ nwekwa ndị bụ na ha jos chọrọ ime elu ka e mekwa ihe mmadụ ibe ha mewa- mee ha oge nke fa oge nke ha Ehe, so all, all, all these kind of things na-emekwa mmadụ em, achọ ka o mekwa ihe e meli e Mm. n'oge ya nwa na-eto eto mana o nwekwa sọ ndị na-emekwa na amaghọkwa na na-emekwa ya na-amarọ na ihe dị njọ hmm. so ọ họ onye ọbụla macha na ha na-eme ụdị omume a bụkwa ndị makwa na ha na-eme mana ka ha jos mee ya na ha agabigala the same thing ka mekwa onye nọkwa n'aka ha ya bụ ihe nwere ike ịkpali mmadụ o chesie echiche na ọ sị ka Ka o- emegidere ahụ exactly Mm, mmadụ ịdị njọ n'ime ya n'ime ụfọdụ ụfọdụ wụ ignorant o nwere ike fa amarọ na ha na-eme Mm, na-emekwe mm. Ehe. ụfọdụ ọ bụ ka ha megwara ihe ihe mere mere ha oge fa na-eto eto ị kwetere na ya Yes. Exactly. Ọ, ofu ya ka ọ okay. Alright. Ngwanụ onye fụrụ nwatakịrị nwatakịrị nọ n'ọnọdụ dị etu a kedu ka ị ga-esi wee chọpụta ọ bụgodị na nwata ahụ agwaghị gị na a na-emegide ya o nwere ka ị ga-esi wee fụ nwatakịrị nọ n'ọnọdụ dị etu a chọpụta ka m bido na gị e nwere ike na e nwere ike ịhụ nwata na unexplained injury ị jụọ ya na nke ọha story ị ma na that injury the story ọ kọrọ adịza bụ injury ahụ e nwere ike ịmara na ọ na-aga through child abuse and

injuries internal injuries ihe a ga-afụ na na-asị o ihe ka m mere enweta ihe a na at times o nwere ike ime nwatakịrị na-enwe obi abụọ o nwe obi ike over anything ị ga-enyetụ aka na ya abụ m onye nkụzi ka m si wee kọwata onwe m n'izizi Ụmụazị nọ na klaasị m. At times, o nwere ka m si achọpụta na mmadụ na-adakwa n'ime that kind of situation because at times ị kụzicha m- m- nwata na klaasị ụmụ ibe ya ana-amụ ya amụ sị ya na ọ maha akwụkwọ mana due to ka m si ka e si wee trainkwa m ka e si wee mụgosikwa m na mahadum na na o nwe some situation nwata ya-anọ ị kpọkwa nwata a nọ ya nọdụ ana jụọ ya ajụjụ ka ọ kọọrọ gị ihe na-emenụ i wee chọpụta na most of the children nọ into that situation wụ ndị bi na aka mmadụ emotionally they are down ọ họ na ha amaghị akwụkwọ mana fa echechachakwa ihe ife a na- a na-eme ha na ya Na-agabiga. na ihe ha na-agabiga ka family background ha si wee dụ ọ na-eme ha fa ya concentrate biko ị ka ya-aga n'iru ka anyị jegodo zụọ ahịa ma chighata

igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa ọ bụrụ na-esonyere anyị bụ anyị ka nọkwa na ije n'ụwa site na Akwaamaka TV ihe a na-eleba anya n'ụbọchị nke taa bụ imegide nwatakịrị maọbụ imegbu nwatakịrị ya bụ isiokwu anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa wee na-asị gị biko kedu ebe ị ga na-esonyere anyị kwa ụbọchị satọde ọbụla na ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ọkwa na Facebook Akwaamaka Media Instagram Akwaamaka YouTube Akwaamaka Media ebe a ka anyị si ewetara unu ihe mmemme a kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ dịka m si wee gwa unu ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-esonyere m onwe m ị ga-enweta m na Facebook Esther Ugo Nweje ọ bụrụ na ọ na Instagram Esther Ugo Nweje YouTube Esther Ugo ya bụ ihe ị ga-eji

so ịchọpụta na nwata aha concentrate ọ mean na onye ahụ na isi na o nwere ife dị ya n'ụbụrụ ọ bụrụ na ị wụ a passionate teacher bụrụkwa na a zụọ gị azụ na onye nkụzi ma ihe ọ na-eme ma ihe ọ na-eme ị ya akpọ ị ya akpọ nwata ahụ ka ị malụ Ya bụ- ihe na-eme ihe mere o ji wee na-eme ụdị- ụdị omume ahụ ọhụ ụmụazị niile abịa na class fa ebulu third over ten mm-hmm. ha bụrọ na ha amaha akwụkwọ mm. o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ha na-agabiga mm. psychologically emotionally they are down mm. so ị bụrụ onye ezigbo onye nkụzi ị ya akpọ ya n'akụkụ gị ka ị jụọ ya ka ọ kọwatalụ gị ị makwa ka ị ya esi wee nyere ya aka wee nyere ya aka oge m na-aserve aserve m n'Ibadan o nwere and ọ bụrụ ụmụ obere ụmụazị ka mụ na ha mekọrọ ihe ọ ndị SS ndị agbọghọbịa ndị agbọghọbịa wee chọpụta na o nwe ofu nwatakịrị though na mụ na-ewe ọbụ oge ahụ mana ọ machara Mm, dịtọ na mụ nwe onye nkụzi ghara akpọkwa m onye nkụzi mbụ Mm, anụ dị arụ nwe mm. Ehe, so wee kpọọ ya achọpụtara m na a nọ na class ọ na-alahụ oke ụla m kpọọ ya m wee sị ya nne ọ gịnị o bebe akwa amarọdụ m na onye ya na-ebiri wụkwa onye nkụzi na that n'ime that ebe a ya ebe a m ebe anyị na-akụzikwa na-aserve mm. so wee kpọọ ya wee jụọ ya ọ sị m na ọ na-alahụ ụla very late in the night and o binie o binie very early Mm. n'ụtụtụ na before o binie madam na ọ gaghị ada alahụ ụla ụmụazị a na-alahụ ụla o sie nni ụtụtụ o sichaa nni ụtụtụ wee kpọtezie ụmụazị wee bịa wụwazie ha ahụ kwado ha school Mm. wee sị ya okay na mụ chọpụtakwa na i nwerọ textbooks ọ sị m yes na aunty ya aha egotalụ ya mm amarọdụ m na aunty ya bụ onye nkụzi ka mụwa bụrụkwa onye nkụzi na-enyekwa respect echekwa m na ezigbo mmadụ mana ka o ji kọwachatalụ m m wee kpọ ya wee sị ya na nsogbu adịrọ ọ sị m biko mana ihe ya eme bụ na mụ ekwekwana ka aunty ya malụ nọ na na mụ na ya na-agwa na-ekwu okwu sị ya na nsogbu adịrọ so o nwee ebe mụ na ya na-eji anọ ihe a m kụziri na klaasị m kụzichaa na klaasị hmm. ị jụkwa ya ajụjụ nwere ihe ọ ya amata mana m wee bidozie private class during a nọ na break otu akpọ nya hmm. mụ na ya anọrọ na library hmm. that minute i kwucha ha na that thing in the next minute jụkwe ọ ya agwa gị ka i si wee kwuo gosi na ọ na-enwe n'ọ na-adụ absent minded ọ nọ na hmm. klas bikos ihe ọ na-eche ka nkụ and okwu ụla ihe ọ ya echeta na-eme and ihe ọ ya eme ọ nalukwa ya hmm. so ọ na-emekwa ụmụazị fa dụkwa down ọhụ na ha amaghị akwụkwọ hmm. so m wee chọpụta that this ihe a wụ ihe this child na-agabiga m sị ya na nsogbu adụrọ na m ma-enyelu gị aka ka m si wee chọọ mm. na aunty gị ya amakwa ihe na-aganụ and any activities a na-eme na school na m ma-eji ego m wee gotaa gụ textbooks and mm. everything ọ dụcha happy even oge m na-apụ cos one year ka nsa oge m na-apụ mm. o bechara m akwa m sị ya na nsogbu adụrọ na m ma-enye gị nọmba m o nwee ihe ị chọ kpọkwa m mana achọkwa m ka gụ na aunty gị nwee okwu o kenechaa m kwa at least before m na-apụ amago m na the girl adịgo outstanding adị ọ dịgo enlightened solukwa ụmụ ibe na-egwukwa egwu na-interact ibi duru i- i- i- i- the inye gị self okwukwe esteem ex- exactly na-ese na ọ bụrọ ebe a bụrụ ebe njedebe ụwa Ehe. so m kọwatachali ya at least nke ahụ nke ka dị mma na o nwekwa Mhm, anọda ọzọ ụzọ ya. ọzọ Mhm. nwatakịrị nwa agbọghọbịa macha mma obere nwa ị chọpụta na ọ na-aga be nwoke Mm. e mechaa akwụkwọ gaa be nwoke gụnụ wụ nsogbu gị ọ sị na grandma grandma ya ka ya na-ebi na times ananụ na o nwerọ nni na-adụ n'ụlọ fa na-eli Hmm. o bewe akwa bikos ama m ka e si- ka m si adọpụta ha okwu n'ọnụ. makwa ka m si a- agwa Anọpụta ana- a- ayọpụta okwu n'ọnụ ha agwacha m ihe m chọrọ ịnụnụ so ọ gwacha m ihe m sị na nsogbu adụrọ kama ya ada eme ụdị omume a na i nwe a lot of way to go na ụdị omume a abụrọ ebe ụwa kwụsị Mm. that you are, you are coming up Na i nwe ka ị ka nwekwa ebe ị ya-aga, ị ya-abụkwa mmadụ. N'ike nke Chukwu, na ị ya-abụ mmadụ. Na ọọ nwayọọ nwayọọ ka e ji alacha ofe dị ọkụ. Na iwe ewiti, ọ bụ na i jirọ ndidi, na ị ya-eme mistake. M kwuchaala ya, ihe m na-emezi bụ every break time, ọ bịa meet me, m nye ya ego, o rie nri. O merie, all those things adịkwa ọkọta enye. So ụfọdụ ihe a bụ ihe anyị nwa nọ n'okilikili ụmụazị a ga-enyere ha aka n'ọhụ jos o nwere sọm nne ya pụta anaghị diskriminate onye a wụ akwụna onye adụ nka onye adụ nka ọhịhị ya eme isi ụta wee na-akpali fa a na-emekwa ihe a na-eme na-aga n'iru mm. mana ị kpọọ ha sit ha down gwa ha okwu one on one ịmana ya atara ka ị chọpụtagodo ihe na-eme fa fa ji eme ihe ahụ bifo i wee kọndem nwa ahụ na ọha adụ mma ịfụ ha na nwatakịrị kọndem ya mm. ihe a jụbụrụ nke nne ibu ịkpọgodu nwata ihe itinye onwe gị na ọnọdụ nne mụrụ nwa ahụ si ọ bụrụ na nwa gị ị ya-esi otu a wee hapụ ya ka ọ naa n'iyi ịkpọkwa ya oge m na-agwakwa gị ihe anụbọkwa m di hmm. aka m bụkwa nwa agbọghọbịa hmm. aka m bụkwa obere nwa agbọghọ mana adụgo m enlighten onye hmm. ga-achụ mahadum o nwere ihe ọbụla a ya-akọ kịta ma mma sị na m amarọ maka so ihe m na-agwa anyị taa bụ biko ịfụ nwatakịrị n'akụkụ gị ị try-a ka ị mara ihe na-eme ị bụrụkwa onye nkụzi ọhọ nwata ọbụla nọ na klaasị gị ka ụbụlụ ya kpọchiri akpọchi o mm. nwekwa ndị ma ihe a na-eme ma because of ihe fa nwee n'ime fa that emotional trauma that physical that challenge a na-enwe mm, mgbe ha exactly fa ya-enye their best mm. mana ị try-a bịa close jụọ ha ajụjụ jụpụta ha okwu n'ọnụ mm. ị ya-amara ihe wu nsogbu ha marakwa ka ị ya-esi wee nyelụ fa aka daalụ nne o nwere ihe ị nwere nna aka ihe nwere ike ya ịfụ nwatakịrị a na-emegide kedu ihe etu ị ga-esi chọpụta na nwatakịrị na-aga na ụzọ dị mmegide ụzọ mmegide enwere ndị ndị ezi isi achọpụta na ahụ gị na ọghọta A- a- a- a- a- ka m sikere na ebe ndị ọgbọ gị nọ gị na ndị ọgbọ gị nọrọ kịta maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị

normally ọ nọ na village to maya o wee si na ala ọbịa ka Lagos ka ọ gawa ka ọ gawa anụ ọ bịa Lagos a na-emegbu ya ọ gawa dị skuul anụ mma ya mara ọ gaghị dị skuul ahụ ọ gaghị dị skuul until one certain day ọ bịara n'ụlọ neighbour ya na-abụghị ọ ga-ezuru fon ndị mmadụ were akpọ mma ya

na asịga na n'ugbo ee eh, kedu ụzọ dị iche iche esi emegide nwatakịrị kịta bụzi ebe m chọrọ ka ụnụ tọpee ngwugwu ahụ ofuma ofuma n'ihi na o nwere ụzọ dị iche iche esi emegide ụmụaka ụzọ dị iche iche biko na ama achọkwa ụnụ tinye ọnụ ofuma ofuma ka m bidokwa na nne anyị hmm, ọhọkwa sọ ebe a na-eti nwata ihe bụ ebe a na-emegide nwatakịrị hmm. an adult a full grown man ya bịa kpọrọ obere nwa 10 years na-euse ya na-adakpo ya na-adakpu ya bụkwa an abuse Mm, because ọ ka nkụ kịta na m amarọ ihe na-emezi n'ụwa kịta mm, ị ya-afụ nwoke ma ọhọkwa ọbụgodu na ịnweghị nwaanyị gụ na eyi edine ị jeenụ na ndị ị ya-afụ na ilo ka nkụ ọhọzi ije A na-ekwuzi- kpọrọ- ọhọzi ije kpọrọ obele nwa mm, ị bịa na-edisfigure nwa mmadụ ọhọkwa sọ etie nwata ihe in that situation kwa ọkpọ abuse ị naghị abuse kwa nwa a because that child dụ used to that thing ọ ya afịa ya arụ ịhapụ ịhapụ ya nke bidoro ọ n'oge ya afịa ya ezigbo arụ ịhapụ because ọ dịgo addicted to it Mm. so ọ ya afịa ya ezigbo arụ and another thing bụ psychologically o nwere ihe bụ ị fụ nwata nwata ya adụ outspoken ebe ndị ọgbọ ya nọ Mm. that's egbugo the self esteem of that child ị fụ ebe i je na school nwatakịrị a na-efu ụmụ ụmụ ụmụ ọgbọ ọ na-ezogharị ọ ya stand out ọ ya ekwuni okwu ndị nke anyị kpọjekwara n'ije di ọsịsọ kedu ihe i nwere ikwu nke ah, nke a in fact eh, nke a bụ ihe na ọ dụzi so common hmm. ma mọm na mma si na ọ na be anyị a ka ọ dụzi so then echekwa na ọ ndị awụsa na-emekarị ihe ahụ hmm. mana ndị igbo kịta esokwala eme because ị ya afụ ya si na onye a wụ ọyị m so therefore na ị ya anụrịrị nwa ya maka ego hmm. maka ego ụwa ị kpọpụta nwata ya elu bụ otu ofe ị sị ya je nụba agadi nwoke afọ ha na-asị ya asị ya ngwa asị ya gaba na di lụọ ya wụ oge gboo ka m na-anụ ya ama anụkwa ya kịta mana kịta azị ọ dụzi so rampant Hmm. ọ na-emezi eme ọ na-emezi ọ dụzi too much wee na-asị bikonụ ndị nne na nna anyị biko unu jinie nwayọọ na ebe ụwa a wụ ihe anyị emecha hapụkwa wee nakwa mana anyị ebukwa ya nakwa na naanị ihe a ya enye anyị wụ six feet anyị enyekarị anyị karịa six feet Ak- abụ- akụnụba niile anyị nweta n'ụwa anyị ahapụkwa ebe a wee na-asị biko unu hapụnụ ụmụazị ka ha mara ife wụ marriage before ha na-aba na ya na ọ dịrọ mma na ọ kwa ụmụ anyị ka anyị na-egbu

igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa anyị ka nọkwa n'ije newose na akwa amaka tv ihe anyị na-elejere anya n'ụbọchị nke taa bụ imegide nwatakịrị ma ọ bụ imegbu nwatakịrị ka kpapụkụ ya ọsọ nne biko bidokwa ebe ị kwụsịrị m na-akọwata sị m ndị nne na nna anyị doo unu unu ya try ka anyị kwụsị inye nwa nwaanyị anyị di n'oge hmm. nwata ya aka aka isi anya pụba ije eti ọtụtụ na-ejezi ebe ahụ ya ọ nwere obodo m ma nke ha bụ i tolite ha na kpawa di ha na-aka ekpere n'ala n'obi cham ịkpọpụ dịga abụ ọdịnala dịghị anya ndị okorobịa na-achọta otu atụgbu okoko na-eme ụkwụ ụtụtụ were ka aka kpuchie ọnụ were ihe tọrọ ya ụtọ mgbe onye ọji ya nọzi abalị naabọ nọkwa nọkwa nọkwa nọkwa nsogbu ahụ adaa ị fụ obele nwa a na-ata afụfụ a na-ata afụfụ n'ala igbo anyị ka m na-agwa gị ya na ọ bụkwa na mba ọzọ agbaghị ụlọ ikpọ ebe ọ afa ala igbo anyị na-eji na anya m na ọhụ sọ ịtada ofu sef o nwere ike omekwa di nwaanyị ahụ o bido gbawa n'ilo because onwetebụ ihe onwe ihe ọma onwe ihe ọma ọ ihe a na-eme eme bụ na ọ ihe ezila ezi na nwata nwe eji nwata ya elo ọ chọkwa ọyị nwoke ya na ya at least abụrụ friends ọmalụ n'ime be di ya nke ọ ya anọ wee na-emezie which na okoko nwa nụ chọpụta o nwere ike gbuo nwa mmadụ Igwe n'aka nwa nwa nọ n'aka mana ọ ihe a nwa wụ nne na nna mere because nwata kwesịrị ịga through the due process of life before i wee onwe onwe a sị na nwata ruo oge ime ihe o mee ya nwata ọbụla nọ 18 years elugo oge ime one or two things and relationship abụrọ ihe ọjọọ ị ya abalị n'ime relationship before ị nụọ di nwata so i nwee experience ị ma n'ihe na m ejikwa onwe m wee na-ekwu because na mụ ma ama na m nụ di n'oge ụdị isi kwa okwu mana at least agabụ m mahadum mara ihe bụ na ihe a dị otu a onye nọ onye nọ dị na 19 na 20 years abụrọzi nwata Mba. nke otu a na m agago nwa mahadum makwa ihe bụ oji na Ma ọcha ọcha, eh. makwa ihe m chọ n'ụwa before m kweta na mụ ya aga Eh. chọkwa ịnụkwụ m nnukwu onye m ma ọfụma na o nwe onye sị mụ na onye a ka ị ya anụ, nwere eh. so nne na nna m na-arịọ anyị biko o nwe ka anyị esi wee reduce ihe a anyị reduce kama ị gbawa mbọ na nne gị gba mbọ wee zụọ gị so ị azụkwa nke gị hmm. mana asịrọ na ọ maka na ị nwere ego ka ị eji wee kpọpụ nwata ka na-anwụ ala ka o jee nụba ọzọ ka m kwuo ndị na-akpọta nwa mmadụ ọ bụrụ fa punching bag ebe a ka ya bụ because e nwe nke dị nọ n'akụkụ be m hmm. ọ nenecha nwa a ụfọdụ oge m kpọ the child m hmm. chọrọ inyekwa ya aka ajụọ m onwe m ajụjụ na o nwe some ụmụ nwaanyị bụ okwu na ụka i nwere ike nyewe aka kịta ọ bụrụ nsogbu because ọ kpọrọ m before sị m mụ hapụkwa ezinụlọ ya ka ọ managebe ya ka ọ ya esi wee manage wee sị na obi ha ya ekwenụ na nwata ya anọ n'ilo na ọ ya eri nri fụ ahịa akụ akụ nwata sụwago akwa nwa mmadụ nwa mmadụ mana gụ na ụmụ gụ nọ n'ime ụlọ alala ụla onye ekwenụ m na m ya edinie na m mụkwa nwa and na o nwerọ onye ji ndụ ya n'aka na i nwere ike nwụọ echi niile ị mahụ ka m- a ga-esi wee zụ nke gị ndị nke o wee bụrụ okwu ekwuru ekwu na ị ya ama ka ị ga-esi wee zụ nke mmadụ Niile. maka echi niile ụfọdụ goo akwa egoro nke ha egolu nke fa nwata eyila ọkịrịka ọkịrịka wụkwa ezigbo akwa mana o nwere ihe ị ya enye nwata bụ na ebi na-ezo ọ lookuo presentable na-ezo anyị amadị oke gị na onye ụmụ ma gị nke wụ ụmụ gị na nke abụrọ ụmụ gị ụmụ gị enwere m ụmụ boy na be m fa ka nkụ mana ihe ọbụla m nyere nke a ka m na-enye nke a ị fụ na o nwere my neighbor na-asị m ị na-emebikwa esi nne na ọhọ mmebi na mm. maghị akpọta nwa mmadụ megide nwa mmadụ na maghị emeni ya na nne na nna na emere anaghị ma ama mmadụ nne anyị na ha bi so na maghị emeni ya at times ndị moto na-ebutela anyị Indomie ebutela anyị ọ sị nna ewe kponi every week ị na-ego Indomie fọfọ m sị ya nne na ọ ka e si eli Hmm. and ụmụ m na-alike and masị na ụmụ m na-alike ka m- ụmụ bọị a eli na m aha akọ ụdị akọ a akọ nọ ihe m ri ka ha ya eli at times ha lie karịa m

gị na ya nọ n'ụdị na nwatakịrị ga na-enyere gị aka ọ bụrụkwa na nwa aha ọ bụrụ na ị mere nwa a ka obi dị ya mma onye bụ na nwa aha achọrọ ụzọ ọzọ ọ ga-esi wee chọrọ ihe ọ ga-eji wee mee onwe ya obi aṅụrị. Exactly. mgbe nwa chọrọ ụzọ ọzọ ihe ọzọ ga-emezi bụ o megidebezie gị nwa bụ onye onye kpọ ya na- onye kpọrọ nwa mmadụ na ọ na-agbara gị bọị dịka i si kwu i de enyeju ya afọ i de emerụ ya ihe ọ bụ ya ihe kwesịrị ị na-emerụ ya ka obi ruo ya ana ka ọ zụgbara ya bụ na o nwe ebe o si fụ ego gị Owo. okwuo mana ọ bụrụ na ịkpọ- ịkpọta nwa mmadụ kpọbata nke gị i mee ha ha bụrụ ofu nwa ya na- ọ ya enwekwa- ọ ya enwe obi umeala n'agbanyeghịkwa na o nwere ụmụaka ndị dịwaga njọ o. anyị adịghịkwa maka nke ahụ nwere ụmụaka ya bụ ọ sọ gị nye ha ji nye ha ede afọ anaghị eju fa chọghị eme ihe ọbụla I- ihe a nọ ha n'ime Ka ha ya eme. ga-emekwa ya a ka ha ga-emekwa ya mana ọ bụrụ na ya ka ị ga-eji sịzị na kama ị ga nwatakịrị na-eto a ga-abịa gị na ya nọrọ ị na-anya na ị gaghị emewu ihe dị na ya ọ kaara gị mma na i ji nwayọọ nwayọọ kpọnakwara ya nne na ndị nna na- ndị nwe ya kama ị ga-asịzi ka i megide oke nwaka ahụ ngwa gakwa n'iru ihe a- ihe ọzọ ka m kwu because ihe anya m fugo ọ kalịlị ọ nke ga o nwere nke nọ on air last i think last month or thereabout Yeah. nwa odibo tinyela ọgwụ oke n'ime nni madam ya na-eri ekwu na o wee jide na wee sị na ya nne gụnụ ọ gụnụ wụ ihe bụ problem eh, o wee kwu na nwaanyị mmadụ ndụgbolo ofe ofe gbago ụka sị nwata libe si ofe ọzọ ya na ụm- ụmụ ya wee lie mm. so ka ọ sị ka o je butelie nri nwata iwe wee nwata wee tinye aha m asịkwa na ihe o mere dịkwa mma hmm. mana ị fụgo ihe melu melu nwata ahụ ji wee mee ihe ahụ hmm. and though ọ ka wụ obere nwa na o nwe ike ọ wụ nọ ihe o kwu wụ na ọ chọ ka afọ saa ya mana ọ marọ nọ ihe ya egbu ya egbu oh. so so luckily the lady amawo maiguard fụ ka dị ya na-etinye wee jee gwabazie onye nwe ụnọ hmm. i si otu a wee maltreat nwa mmadụ ọ dụrọ nụ mma ama m asịkwa na ihe nwata melụ dịkwa mma mana at least ị trykwa blend ya ihe ị makwa na ihe a ya-ezu ị ma ka ị ya-esi wee blend ya o zuolu fa unu elie nni n'udo nwee obi aṅụrị Kee ihe i nwere ikwu maka ya. asọ ihe lọlọ ọkụ poisoning enwere ike na mmadụ gị bụ nwata na enweghị ihe ọ ga na-eche ya patọm

that thing ị ga-eme ka ị ga-enyeju nwatakịrị afọ n'ụdị gị na-enyeju ụmụ m afọ ife ọbụla ọ bụ n'otu enwere ike na o ziri ihe gị na ide enyeju ya afọ yes ọ mara ị ga-aka ihe ma gị chọpụta ọ dịla used to it ọ dịgo used to it n'ihi na a na-aka ya mgbe ọbụla a na-aka mgbe ọbụla ọ dịla used to it and most children most robbers is on the road ọ bụghị ha intentions hmm. ọ bụ ihe ha gara through in life hmm. ihe ha mere ha ji dị otu ahụ na hmm. ha nwere ike hụ onye ga-enyere ha aka last onye ahụ nwere ike hapụzie ha na just for no reason after using them just they nwa for no reason ha nwere ike sị oh, ihe a na ama eme ihe na I'll make, I'll make up my mind mm. stealing, mm. kidnapping, doing all sort of illegal things mm. just for just to earn a living.

ihe ọ ga-eme na iburu ibu enwere ike na ọ gawa for guidance and counseling from onye ọ ma ga-enyelu ya aka ịdụ ya ọdụ n'ihe o nwere ike ime enwere ike mmadụ ama enwere ike ịma ahụ na ọ mm. na-eme ya ọ na-aga ya ọ na-eme ndị or maybe by the time o si dị apụzie mm. enwere ike otu ndị ya mere ihe nwere ike chọrọ trade mewe enwere ike ọ mụwa tailoring mana that thing enwere ike ịpịa n'obi na

nna m ekwuchago ihe m kwesịrị ikwu mana m ka ya-ekwu okwu because ụmụazị fụ onwe ha n'ime ọnọdụ a echefukwana a da-efeel na na ụwa agụgo mm. ụwa agụgo ụwa gị ka dị n'iru ị ya-atry ọ bụgodo man of god bụrụgodo pastọ bụrụgodo fada nke ọbụla i kweta na ya mm. ị try ya ka ị chọọ onye ị ya-eje meet gwa ya okwu e nye gị ndụmọdụ ị marụkwa ka ị ga-esi wee bidokwa chịkọkwa onwe gị wee bidokwa n'isi ama m na ọ ya adụ easy mana ị ya-atry asịna maka na ị gabego through all these things ị bịa hapụzie onwe gị ka ị bụrụzie an instrument of the devil no ị ya-atrykwa o nwere nke mere nụnụ ka m ọ bụrụ ịnaga okwu na ihe anyị kwuru mere m wee cheta na na ogbe ebe anyị bi ka mmadụ ncherịche jee kpọrọ akwụna wee ya na ya nakpuru ụla abalị wee dinie o lu na n'ụtụtụ ọ bụrụ na ya na ya kwuru na ihe ọ ga-akwụ ya bụ 5000 nwoke ahụ emekọrịchara nụ ka o si wee dị ya mma o luzie n'ụtụtụ o debe ahụ na ya chọrọ ịmakpụ nwatakịrị ya bụ nwa agbọghọbịa ihe ka ọ gosi oke amamihe wee were 3000 na-enye nke a wee ọ tụpụdịrọ ọnụ n'ihe o meziri bụ na ọ kawara ahụ gbapụta n'ezi were mkpu n'ọnụ wee gwara ụwa na na na ego ọ na-achịnye ya abụrọkwa ihe ya na ya kwuru na ihe ya na ya kwuru bụ 5000 na ọ ihe ya na ya kwuru tupu o wee soro ya wee bata na mgbe ọ na ọ bịakwara ịkpọrọ ya ị ma nke nke nke chụpụrụ nwa Mgbafọ be di ya bụ na na ọ sị na mgbe ọ- mgbe ọ bịara ịkpọrọ ya na ya jụkwara ya na o nwekwuru nke a na-akpọ condom ọ sị na ya enweghị- na ya nwere

dinie o nwerọkwa o jirọkwa condom ahụ wee dinie na nke a bụgodu otu offense ọ dagodoro na ọ gwa ya na o ji nwere mana ọ batazi na o nwerọ. nke ịbụọ bụ na ọ gwarọkwa ya na ọ nya na enyi ya nwoke ya-alahụ ya na ya na enyi ya nwoke lahụkwara ya n'abalị ahụ ha naabọ kerie na-eke na 5000 na 5000 ahụ ọ ha abụọ kechazie ọ pụtazie inyezi 3000 na-enyezie 3000 na ya agwa ya na-ele gị ihe ele n'ahịa na o nweghị ihe mere na ọ ma enye ya 3000 5000 nya na ya kwuru na ihe e jiri gwere ihe na n'ahịa bụ na ọ bụrụ na ya gwee ihe ya gabigagoro na tupu ya wee kpebie

Your only child! I am not stopping you from living or doing whatever it is that is your But all I want you to know is that all we need is each other. Igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa anyị ka nọkwa n'Ije Enu Ụwa site na Akwa Amaka TV anyị na-eleba anya na imegide nwata ma ọ bụ imegbu nwata ihe ndị ọ na-emezi na ndụ ya bụ ụmụaka gabiga ọnọdụ dị etu a gbakwuokwa so dịka m si wee kwuo tupu anyị ejee azụmahịa kedu ka i si wee fụ ya bụ ihe ofu ihe anyị kwu ofu okwu anyị kpụ n'ọnụ ihe a na o nwee ike ọ bụrụ ihe nwata nwa ahụ gabigala oge o pe mpe nwee ike ọ bụrụ na o bi- ebidola idine nwata ahụ oge ọ bụ obere ụmụazị mm. melie ịhapụ omume a ekwerọzi ahapụ ka i si wee kwu n'isi na ihe o kwu bụ na ọ ma ihe ọ gabiga o nwere ike ọ bụrụ na ihe ọ gabiga oge o pe mpe mere o ji eme ihe ọ na-eme kịta ma ihe mmadụ melie ka o ji eme o jiri anya wee na-eme wee na-agwa anyị biko unu unu ekwena ka ihe unu gabiga bụrụ ihe unu ya eji wee biri na-aga na ụwa a abụrọ ofu onye nwe na ebe ofu onye ruru onye ọbụla ya erukwe so ị ya atry ị ya atry nwata ọbụla agago through abuse efu ego na ụwa gị agwụgo na ị ka nwere ụwa ị ka nwere ogologo oge ị ya eji wee achievekwa ihe niile Ị chọrọ ịbụ ị na- chọrọ ịbụ na ndụ gị so biko ihe m na-ayọ anyị taa bụ Ị bụrụ nwata ahụ nọ n'ile ebe a taa, biko ekwena ka ihe ị gabiga n'azụ mee gị ka i chee na ụwa gị agwụgo. Na ị ka nwere ụwa, ị ka nwere a longer way to go in life and ị ka ya bụ ihe ahụ Chukwu chọrọ ka ị bụrụ. So pick up the pieces of you and start afresh. Mm, daalụ. O nwere n'obodo anyị o nwere m any um, governmental body ma ọ- obodo o nwere ndị na-afụtakarị maka ụmụaka nọ n'ọnọdụ dị etu a n'obodo anyị anyị nọ n'ime ya? Mm, o nwere ndị m ma mana the only problem na m amacharọ afa fa as such Mm. mana o nwere ndị m ma s- a lot of a lot of them a lot of bodies Mm. I know even around me but I don't really know their names Okay. mmadụ nwere ike nwatakịrị maọbụ nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa a na-emegide emegide n'ụzọ adịrọ mma Mm. nwere ike ije ije jee gwa ha maka ya ama na ekwuli ya ọnụ tinyere ya. ya aka nkwụli ya ọnụ ya Mm. na kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụaka ụmụaka ibe gị fụrụ onwe ha n'ọnọdụ dị etu a kedu ndụmọdụ ị nwere advice ị nwere inye ha advice m nwere ike inye ha bụ na enwere ike na ife ọbụla ha gara through in life na ha echezina ya eche they should not look at it as if it's the end of the world today because echi dị ime echi dị ime enwere ike na echi na abụrụ helper to that to those people's children na mm. echena eche maka chukwu adịghị arahụ ụra mm. and as for the parents not all times ka ha na use high discipline on people that are not their children mm. not with them so ọ bụrụ na ka o si wee dị n'ụbọsị nke taa ụnụ afụgo ya na um, a sị na ebe a na-adụ nwatakịrị nne ya dị ndụ ọdụ ka nke nne ya adịrọ si eme gịnị si amụta ife atụnyere ya ọnụ tinye ya ọnụ gị onye na-emegide nwa onye ọzọ na-akpọrị ya kedu ihe i chere na mmụọ gị gị onwe gị mụkwanụ nwa ụtụtụ ụmụaka ibe ya ejesi akwụkwọ i buru ahịa bo ya ọ na-akpagharị na-eje azụrụ gị ahịa na-eje azụtara gị ego ndị nke gị abụrụ ndị a na-akpọ sweetheart ee ụtọ m obi m bụrụ baby girl nke onye ọzọ abụrụ nke a na-eme esekpụta ya ewere mgbụgbọ eji a- eji esi nri wee kụwasịa ya isi marakwa amalụ n'ọkwa etu ahụ oruru siri wee ruru bọsị ị na-achị nke gị ka o sikwa eru onye ọzọ bọsị ọ na-achịkwa nwa nke ya ọ bụrụ na ị bụ nwoke jere kpọrọ nwa onye ọzọ ka ọ bịa zụọrọ gị ahịa maọbụ bịa mụọ ahịa n'aka gị nwatakịrị a na-agbara gị mbọ ọ na-agba na mbọ mmiri na-ezo ọ na-ama ya anwụ na-acha ọ na-acha ya ụgụrụ a na-atụ ọ na-eku ya ọ na-anọ n'ụtụtụ ehihie abalị anwụ onye niile o ruzie mgbe ị ga-eji sị ya nwa m na i meena ị chọọ otu ihe kọọ sị na ihe o mere gị wee gbọrọ ya aka ihe anyị na-ekwu bụ na nke onye mekwere marakwa na ọ na-eche gị echi i nwetaghị ya ọ ya-enwerịrị nga ọ ya-esi chebiri gị ma ha agbataghị ya n'ọsọ ihe a na-ekwuru ya bụ biko nụ, ọ bụrụ ị bụ nwoke na-emejefu nwatakịrị aka ha aka ịghọkpụpụ ya n'i- na- na- na- n'aka ha aka gbalịsie nwatakịrị maka na ị nweghị ihere ihe a na-ekwuru ya bụ ka anyị lebawe ihe ndị a anya ka ihe mere anyị ihere na ọ bụ na ị gaa na social media za ọtụtụ ihe na-emezi ị gụkata ụfọdụ ka ọ ya-adị ị na-agụ anya mmiri a na-agba gị eziokwu ka m na-agwa gị ị na-agụ anya mmiri a na-agba gị biko nụ, ka o mere anyị ihere ana igbo anyị ka anyị mere n'ihi ihe nke a wụ ihere nnukwu ihere ka ọ bụ biko ka anyị lebanye ya bụ ihe anya ọ bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachie nke taa ya bụ na o nwere hmm. o nwere ife e nyere m ebe a sị m na m nye ụnụ from Akwamaka Media nne a sị na m nye unu biko ka unu wee were wee wee na-adị mma nke o nwee ihe unu nweziri gwa ndị Akwamaka na-agwa m mm. ekene m unu ndị Akwamaka and um, ana m asị Chineke gọzikwa unu ebe unu si wee weta agbajikwala unu ya na obi juru m aṅụli

dịkwa mma mara bịa biko ee ya echezakwala ọkwa Facebook akwa amaka media Instagram akwa amaka YouTube akwa amaka media aka bụkwa nwanne gị nwaanyị odozi akụ esta ugonweje ada eji eje mba ka o mesịanụ igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọha na eze ndị igbo asị m nke onye chiri ya zere nke onye na-eme bụ ihe ọma ya gaziere ya afa m bụ esta ugonweje ada eji eje mba gịnị ka m ji wee bịa asị m biko dododo ka m yọọ ụnụ kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka unu na-esonyere m site na Akwamaka tv m ga na-ewetara unu ihe mmemme nke a na-akpọ ije enu ụwa ị ma na ụwa anyị nọ n'ime ọtụtụ ihe na-eme nke dị mma na-eme nke dị njọ na-eme kama na anyị lesịrị anya site na Akwamaka TV wee sị ka anyị na-eleba anya na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa anyị bi n'ime ma na-enyochakwa wee mara ka anyị ga-esi wee mee ka ihe niile na-agazi nke ọma n'ebe anyị na-azụ ahịa n'ebe anyị na-arụ n'ebe dị iche iche ma na ndụ anyị na-ebi wee na-asị gị biko dododo kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka ị na-esonyere m na our facebook page akwamaka media instagram akwamaka youtube akwamaka media o nwekwara ohere dịrịnị ekwentị anyị ga-emepe emepe n'ụbọchị aha n'ihi na anyị ga na-ebunye unu ya na ndụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere ị ga-atụnye banyere isiokwu ọbụla anyị jiri wee bịa ị ga-afụ ka ekwentị akara ekwentị anyị ga na-agafe n'ihe onyonyo anyị biko kpọọ akara aha ọ bụrụ na ị kpọọ ya anyị ga-aza gị ma nyekwa gị ohere kwuo ka o siri dị gị na mmụọ ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ihe i ji aka gị emepụta ị chọọ ka anyị nye aka gbasara ya ụwa niile ka ha mara maka ya naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị anyị dịka ọ na-agafe n'ihe onyonyo anyị anyị ga-aza gị ma nyekwa aka ya bụ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ahụ ị na-emepụta aga ụwa niile gburugburu echezakwala kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi ka unu na-esoro nwanne unu nwaanyị esta ugonweje ada eji eje mba ka o mesịanụ Ije enu, eh, ije enu ụwa le, eh.